Adanyamuka ulendo wawo uja ndipo ambiri adawaperekeza. Tsono atayenda adagona pena, tsiku linalo adagonanso pena kufikira m'mawa wina adafika pa Dzalanyama. Atayenda masiku anayi, mnyamata wina adayamba kumva litsipa. Nthondo adauza anzake kuti, Tiyeni tikafune kangaluche kuti timkonzere mankhwala mnzathuyi. Tsono adakafuna kangalucheyo natentha ndi kusakaniza ndi tsobola. atatero adamutenga wodwalayo mmawa wodwalayo sadapezebe bwino adayesetsa koma sadachire kotero kuti onsewo sadadziwe chochita adangokhala pomwepo masiku ambiri namangophika mpaka naufa umene adatenga udayamba kutha a mdima ataona choncho adati ana inu onani ufa wathu ukutha kodi ukathera pano tidzadya chiyani m'njiramu chifukwa cha ichi ndikuti pitani pamudziwo mukafune chimanga anyamatawo adavomera koma nthondo adakana nati pepani anzanga ine dzanja lili kuwawa nanga musi wosinjira ndikaugwira bwanji chifukwa ndadziwa kale kuti eni ake a chimanga akatipatsa ntchito yosinja kapena yolima wina adati ulesi umenewo nthondo usamayankhula motero tikuti tikati nthondo tiyeni tichite chakuti iwe numakana chifukwa ninji ndi wopusa iwe chifukwa chake atsibweni ako aja safuna kukupenya ndipo mopsa mtima adati ine sindifuna munthu wina kunditcha wopusa ndingathe kumumenya munthu woteroyo ine ngochenjera bwanji anyamata ena adamuyankha nati uli ndi yani iwe tikakupha angakanene ndani choncho onsewo adamuukira nayamba kumumenya nthondo adalira kwambiri mpaka mdima adabwera namulanditsa nthondo nati musamalimbana lekani pitani kafuneni chimangacho onse adaleka kumenya nthondoyo napita ukafuna chimangacho tsono atafika kumudziko adapempha ntchito yoti awalipire chimanga mwamwayi adawapatsa ntchito yomanga khola la mbuzi atatsiza adawapatsa chimanga chodzala matumba awiri atadza nacho nthondo wodwalayo adachira mmawa mwake tsiku linzakelo adanyamuka ulendo wawo uja adayenda masiku ambiri tsiku lina ufa wawo udathanso ndipo pamenepo anyamatawo adayamba kudandaula kuti atayika anyamatawo adasauka kwambiri namapita akudya masawu onse adayamba kuonda ndi njala pamene amaoloka zambezi nkuti ali mafupa okhaokha adavutika pooloka zambeziyo masiku ena amaswera ukafuna zakudya osayenda ulendo tsiku lina madzulo anyamatawo adagona pafupi ndi mudzi wina usiku nthondo adawasiya anzake ali mtulo napita kumudziko nthondo adaona nkhokwe imene mudali mapira nayamba kuying'amba kuti abeko mapirawo mwini nkhokweyo adamva ndipo adauka natsekula pang'ono adayenda monyang'ama ndi kugwira nafuula munthu uno munthu unoye anthu onse atamva adatuluka msangamsanga kukamenya nthondo nthondo adamenyedwa kwambiri nthondo adayesetsa kuti lekeni musandiphe koma adampanda nkumzunza kwambiri anzake a nthondo aja atamva kufuulako adafuna pakati pawo napeza nthondo palibe choncho mnyamata wina adapita kumudziko mobisala ndipo adaona kuti nthondo wagwidwa mnyamata atabwera kwa anzake adati anzanga nthondo amgwira ndipo tiyeni tithawe phukusi la moyo sakusungira ndi mnzako sitidziwa zimene wachita mwina angaulule kuti anzanga ali apa mmawa nthondo adammasula panzati pamene adammanga kuti angathawe tsono adayamba kumfunsa kuti bwanji umaba ndabera njala adayankha nthondo mwiniyo adati bwanji iwe osapempha ndinada m'maso ndi njala nthondo adayankhaso chabwino ugwire ntchito chaka chimodzi mwini adamlamula nthondoyo eya nthondo adavomera nthondo adakhala bwino namagwira ntchito kufikira anthu adamukhulupirira kuti sakadatha kuthawanso chifukwa adakhala ngati munthu wokhulupirika tsiku lina nthondo adathawa usiku ataba chimanga choti azipita nadya adathamanga kwambiri koti mwina amagwa chifukwa cha mantha atafika kunjira adapezako aulendo ena nthondo adati ndasauka ine lole ndipitire limodzi ku halale chifukwa anzanga adandisiya pomwe ndimadwala ndipo anthu adamuloleza napitira limodzi atayenda masiku ambiri anyamatawo ndi nthondo adafika ku halale tsiku limenelo mwamwayi adakumana nawo anzake aja adawapeza akugwira ntchito yosisa pa mzungu wina mmene anyamatawo adamuona wina adati mzanga ndani uja si nthondo uja mnzake adati ndi nthondo amene uja pamene adadziwa kuti ndi nthondo adaleka ntchito nakampatsa moni kunjirako ha ulipo nthondo nthondo adati eya ha tifotokoze zimene zidachitika pa tsiku lija adatero anzakewo nthondo adalongosola kuti tsiku lija ndidamva njala ndipo ndidafuna kukaba mapira osadziwa kuti eni ake ali maso ndiye adandigwira nandizunza masiku ambiri pambuyo pake adandiuza kuti ndigwire ntchito chaka chimodzi koma ndidathawa kuno ndafika ndi anthu amene ali apawo anzake adamuuza kuti tsiku limene lija tidamva kufuula pamenepo titaona pakati pathu tidapeza kuti padalibe iwe tsono tidatuma wina kukaona ndipo tidadziwa kuti ndiwe pamenepo ndipo pamene tidayambira kuthawa chifukwa tidati kodi akatigwira tonsefe akanena ndani kumudzi ndiye poti udathawa tikuti zikomo ndipo nthondo adati nanga ine ndipite kuti koti ndikafunse ntchito anzake adamulozera pa nyumba ina kuti akafunse ntchitoyo nthondo adati ndikuchita mantha kukafunsa ntchito kumeneko koma wina apite kukandifunsira choncho wina adachokapo napita naye atafunsa ntchitoyo adamlemba yoweta nkhuku nthondo amazipatsa nkhukuzo madzi chakudya ndi kusonkhanitsa mazira nthondo adagwira ntchito yake bwino namalipiridwa ndalama khumi ndipo adatenga ndalama zina nagula chofunda ndipo zina nayika tsiku lina nthondo adaba nkhuku imodzi nayipha tsono nthondo adauza mzunguyo kuti nkhuku imodzi yasowa ndipo mzungu adati palibe kanthu nthondo adalipidwapo miyezi ina lina adauza anzake kuti ine ndadwala ndiye sindipita ku ntchito anzake watachoka nthondo adanyamuka napita ku munda kwa mzungu uja natchola maungu atatu mwadzidzidzi mlonda adamgwira napita naye kwa mzungu wake zitatero mzunguyo adalemba kalata ku boma kuti adzamgwire posakhalitsa adabwera msilikali wa chizungu atakwera kavalo nammanga maunyolo kumanja ndi kumiyendo atatero adamumangirira nthondo kumimba kwa kavalo nathamangitsa kulimba mpaka adafika naye ku gadi namutsekera mmawa mwake adabwera mzungu wake nati mnyamata ameneyo alangidwe chifukwa adaba maungu atamva mzungu wakugadiko adamuuza nthondo kuti udzakhala mgadi sabata zitatu nthondo adagwira ntchito kugadiko yokumba mayenje yodula nkhuni yokoka galeta ndi ntchito zina tsiku lina usiku nthondo adalota kuti adalowa mdziko la mdima maso ake osaona bwino mnyamata wina amene kale adalasidwa kumunda uja adayamba kumthamangitsa koma osaonetsetsa amangoona mano ake kuti adasanduka atali nthondo adayesetsa kuthawa koma nzakeyo sadamleke nthondo adadzidzimuka ndi mantha ambiri nthondo adavutikanso chifukwa chakudya chidali nsima yosakaniza ndi mchere koma masiku ena nthondo amasanza kwambiri nthawi yogona kugadi itatha mzungu wa komweko adamuyitana nthondo namuwuza kuti ndikumenya zikoti zinayi kuti uzipita atatero adayamba kumumenya ndipo atatha adamuwuza kuti chabwino tsopano pita kwanu nthondo adatuluka mgadimo napita ku nyumba kumene amagona anzakewo atafika adawafotokozera anzake zonsezo anzakewo adati ha chisoni cha ana amuna mmawa mwake nthondo atakambakamba ndi anzake aja adanyamuka kupita ku ntchito yake pamene amati atsekulire nkhuku adaona wina watsekulira kale nthondo adati kwa mzungu wakeyo lero ndifuna kuyambanso ntchito yanga pamenepo mzungu adayitana agalu ake nayamba kumpitikitsa nthondo tsono nthondo adapunthwa nagwa ndipo galu wina adamluma pa nsolo zitatero mzunguyo adafika namlanditsa kwa agalu akewo koma atamlanditsa adayamba kummenya makofi tsono atachoka mzunguyo nthondo adanyamuka napita ku nyumba nakayamba kulira anzake atafika adawafotokozera zonsezo ndipo adati koma ine ndidziwa kuti mnyamata wina adandinenera kwa mzungu wanga kuti asandilandirenso chifukwa masiku onse ngakhale ndimagwira ntchito sindimaona ndi maso abwino chilipolipo paja galu wamkota sakandira pa dzenje lopanda kanthu choncho nthondo adadana ndi anzake enawo anzakewo adamudandaulira kwambiri koma mumtima amangoti hayi ndedi wakulangira zoona wamkwitsa mkubako wina adati palibe kanthu ntchito nzambiri ingotenga chimanga icho ukazinge kuti uzikafuna ntchito m'maso mutayera nthondo adati ha kodi zimene ndaona ineso ha si njala ino ndisamati ndaziona monga zikupita muja koma kuti ndazigwira tatiyeni tikakazinge chimangachi anyamatawo adapita kukazinga atatha adalawira nthondoyo nati mukaona kuli zii mudziwe kuti ndagwidwanso chifukwa ndine munthu watsoka madzulowo nthondo adanyamuka kukafuna ntchito mitengo ili biliwiri changululu chili mbuwo azungu adayamba kukonza m'minda mwawo kuti azibzalamo chimanga nthondo adanka komweko kukafuna ntchito adapita pakhomo pa mzungu wina mzunguyo adati iwe ndiwe yani ndine nthondo bwana ukufuna chiyani ndikufuna ntchito kale umagwira kuti ntchito sindinagwirepo ine ntchito koma ndikuchokera kumudzi chabwino tiye kuno nthondo adayenda pambuyo pa mzungu wakeyo motsitsira adamuwuza nthondoyo kuti akhale mtsogoleri wa ngolo imene imakoka ndowe yokathira m'munda nthondo adagwira ntchitoyo chaka chimodzi pamenepo adapeza ndalama nagula zovala ndi mabulangeti adasunga zonsezo bwinobwino paja adati masiku athera ku chitseko tsiku lina mmawa pamene munthu ofulumiza ng'ombe amazimenya chikoti chidaphuluza ndi kumenya khutu la nthondo pomwepo nthondo adataya chingwe cha ng'ombe ndi kududukira mnzakeyo namuluma chala pamenepo adayamba kulimbana nthondo adagwa koma adaukirira kenako mnzakeyo adagwa pansi ndipo nthondo adamponda pa mtima amvekere mayo mnzakeyo adakomokera pomwepo nthondo adafuna kuthawa koma anthu ena adamgwira napita naye kwa mzungu akugadi mmawa adaweruza mlandu wa nthondo mzunguyo adati nthondo tikulanga miyezi isanu ndi umodzi yokha chifukwa mnzakoyo sadafe adangokomoka koma akadafa iweyo ukadaphedwa usiku wina ku gadiko nthondo adalotanso adalota kuti iye adapita ku uzimba pamodzi ndi anthu ena ndipo mikango iwiri idayamba kumupitikisa nimugwira ndi kumudya atauka iye nthondo adayamba kulingalira kuti mwina padali wina amene adamchitira mankhwala kuti azichimwa chifukwa anzake amangokhala mu mtendere pamene iye amangovutika tsiku lina adalotanso munthu wina amene adavala nsalu zoyera adali ndi ndodo yowala ndipo adamloza ndi ndodo yakeyo ndi kuti ndidzakulanga ukapanda kusiya zoyipa zakozi pamene adadzidzimuka nthondo adayamba kusisima chifukwa cha maloto amenewa tsiku lina mmawa mzungu adalamula kuti amtsekulire nthondo azipita kwawo nthondo adatuluka nafika kwa mzungu wake atafika mzungu wake adamlandira bwino koma adampatsa ntchito ina madzulo adapita ku nyumba kumene amagona adaona kumene adayikiza ndalama zake ndi chuma chake ndipo adapeza zonse zilipo tsiku lina nthondo sadapite ku ntchito adanama kuti amadwala nthondo adatenga ndalama khumi ndi zisanu adapita kwa ndoda ina nati ine ndavutika kwambiri ndi maloto ndipo ndikudziwa mfiti zikunditambira choncho ndifuna kuti mundipatseko mankhwala athupi kuti mfiti zisamafika pakhomo panga ndodayo idati chabwino ndamva koma ndingokutemera chifukwa mankhwala sindinatenthe ndimasowasowa muzu wa nsaka dzinje koma tsopano ndinaupeza ngati ufuna liphondo patse ndalama khumi ine ndidziwa zonse nditalowa m'nyumba ya mzungu nkutenga chuma sindidaone ayi mpaka nakungotuluka chifukwa cha mdima nanga utani kapena ukufuna patse ndichite tsono lomwe lino nthondo adati ine ndifuna onsewo ndatenga ndalama khumi ndi zisanu njondayo idatenga mankhwala awo ndi kukonza nipereka kwa nthondo pamodzi ndi mchira wa fisi kuti azikabera choncho atafika ku nyumba kwake adabitsa kuti anzake angakazione mmawa adapita ku ntchito yake tsiku lina nthondo adamva litsipa la ching'alang'ala adayesa kutemera mankhwala athupi koma matenda adakula kwambiri atamuona mzungu wake adalemba kalata kumudziwitsa mzungu wakuchipatala kuti mnyamata wake akudwala mzungu wakuchipatala adatumiza anyamata pamodzi ndi machira nthondo sadadziwe kanthu koma adangoona machira akulowa mnyumba nkumunyamula pa machirapo nthondo adafunsa munka nane kuti kuchipatala ha toto ine ndife chabwino ha kupusa tiyeni naye atamtenga nthondo adapita naye ku chipatala atafika naye sing'anga adatenga mankhwala owawa nampatsa nthondo kuti amwe mmawa ina adampatsanso namwa katatu tsiku linalo mzungu adauza anyamata ake kuti nthondo mumumwetse ndi inu mankhwala pamene mnyamata wina adafika kuti amumwetse mankhwala nthondo adati "Ha, pepani musandimwetse lero mankhwala owawawa kuona nkumodzi mnyamatayo adamumenya nthondo khofu namkakamiza kumwa kenaka nthondo adayamba kuchira mpaka adatuluka mchipatala ndi kupita kwa mzungu wake tsono nthondo adayamba kugwira ntchito molimbika napeza chuma bwino lake nthondo adayamba kulingalira ndi kuti ine ndisagonetse mdziko lino kuno ndingangoferako chifukwa ndavutika kwambiri ndichoke tsiku lomwelo nthondo adapita kukalawirira kwa mzungu wake mzunguyo atamva mawu ake adati usapite kwanu ukachitanji ndipita kwathu chifukwa kudachitika maliro ndani adafa m'bale wanga chabwino pita koma ndifuna kuti ukabwerenso chabwino bwana tsono nthondo adachoka nakakonzakonza katundu wake yense atatha adapita kukafunafuna opita nawo koma anzake amene adachoka nawo kwawo adamukanira nati ife tidzachoka bwino iwe tsogola tikakupeza mwamwayi nthondo adakumana ndi anthu ena akufupi ndi kwawo osati anansi ake ayi koma ena adera atawapeza adawawuza kuti iye wasauka ndipo amafuna kupita nawo anthuwo adavomera namuwuza kuti atenge chuma chake azipita tsono nthondo adapita kukatenga chumacho nabwera nacho nayamba ulendo wawo pamudzi wina adagula ufa wambiri anyamatawo ngakhale kudali mazizi adayendabe anyamatawo Ulendowo udali wodyerera zokoma, nkhuku, mbuzi ndi nkhumba za malonda zosasowa. Tsiku lina adagona pena ndipo Nthondo adati, Anzanga, tiyeni tikagule chakudya kumudziko. Koma onsewo adakhala chete. Choncho Nthondo adati, Chabwino, ndikagula ndine poti kako nkomwe kali mkamwa. Nthondo adatenga ndalama zake nakagula zakudya zambiri. Zina nabako ndi kubwera nazo kwa anzakewo. Anzake aja adasekera koposa nayamba kudya. Mmawa wina Nthondo adachita chimodzimodzi nabweranso ndi zakudya zambiri nati, Tafika ife amataya osasamala ndalama. Mukayigwiritsa ndalama idzaswa kodi? Ndalama nzazungu, ife tingosauka. Anzakewo adaseka nati, azikhalapodi wina woseketsa. Atayenda masiku ambiri adafika pamalo pomwe Nthondo adaseka chikhakhali. anzake adamfunsa kuti usekanji nthondo nthondo adayankha ndakumbukira zinanso pamudzi apo ndidabapo mapira chifukwa njala idandivuta ndiye adandimenya kwambiri tsono ndidathawa tsiku lina ndidathawa ndidakumana ndi anthu ena amene ndidafika nawo ku harare anzakewo adati palibe kanthu nanga lero suyu wabwera nacho chuma chambiri kwanu anthu akakhumbira kwambiri indedi adatero nthondo ndakomera kuti icho ndikachifuna ndachipeza lero adayenda ulendo wawo mpaka nadawoloka zambezi adayenda mzipululu mosowa madzi mudali miyala yambiri yoti poyenda imati tsekere tsekere tsekere onsewo atafika pa kamtsinje ka madzi adatulula katundu wawo nayamba kumwa madzi nthondo adati ine ndalema madziwa ndimwabe bwino ndiyambe ndapuma kuti angandipweteke pakhosi chifukwa pauma anzakewo adati chabwino ndipo ife utipeza pa mtunda apo tikupumula pa mthunzi eya adavomera nthondo atachoka anzakewo nthondo adayamba kuchotsa thekenya balamanthu nthondo adangoona munthu wosekaseka atatenga tsangwe la nsawa kumanja akudya munthuyo adati moni mwana wanga adatengako nsawazo nampatsako nthondo napitiriza nkuti ulendo uwu ngopita kutali kodi nthondo adayankha kuti eya kutali munthuyo adati ha walema mwana wanga likadakhala kale ndikadali ndi mphamvu nkadakusenzerapo eya ndiponso ine ndikadakulipirani mukadandisenzerapo adatero nthondo momwemo munthuyo adati kodi patse ndiyesere chabwino uyu katundu sono inu muyambe mwaima pa mtundapo pali anzanga munthuyo adasenza natsogola nthondo atachotsa thekenyalo adatsikira mu mtsinjemo namwa madzi nawatsata anzakewo pa mthunzi anzake adati kodi nthondo wasiya kuti katundu pakuti ukubwera wopanda katundu kodi munthu uja anandilandira apo sanafike pano iyayi ha sono wapita kuti iwe napatsa munthu wina kuti akunyamulire ha nanga siwataya pamenepo katundu ndiye amapatsa munthu osamdziwa waba ameneyo Ah, kalanga ine bulangete langa nsalu zanga mayo ine thandizeni kufuna lero lokha anyamatawo adayesa kufunafuna tsiku limenelo koma adalephera osampeza munthuyo mmawa adangoti tiyeni nanga titani choncho adanyamuka onsewo atayenda masiku awiri adafikanso ku dzalanyama atayenda masiku atatu adafika pa mudzi woyandikana ndi kwawo kwa mthondo pamenepo adakumana ndi munthu wina yemwe adamuwuza kuti chokerapo adali ndi mwana wamkazi koma adamwalira tsono mthondo adawawuza anzake kuti munthuyo akuti kwathu kudali maliro choncho tibayima pano kuti tikafike usiku anzakewo adavomera nayima napita kukamwa mowa kutada adanyamuka atafika adayamba kulira atatha adafika atsibweni ake nalowa mnyumbamo anthu apamudzipo atamva kulirako adathamangira komweko kukaona ndani akulirayo kumeneko adamva kuti Mthondo wafika pamodzi ndi anthu ena tsono anthu adati unikani tiwaone ndiwe Mthondo tsopano udakula adatero atsibweni ake nasekera kwambiri anthu ena adafikanso nayamba kumfunsa kuti auje mudawasiya bwino eya abwera liti kuno sindidziwa koma adangondiuza kuti iwe batsogola tikakupeza kumudzi atsibweni ake adadzapereka nsima adati idyani ndipo ine ndikukagona tionana mmawa mmawa adabweranso atsibweni ake a mthondo nati madzulo aja sindidafunse zambiri chifukwa ndimati mubapuma kodi anzanu aja mudawasiya ali bwino Mmodzi wa iwo adati, Kuja kuli bwino ndipo tidachoka bwino, koma Mthondoyo adapeza ngozi pa njira. Tidangoti tafika pa mtsinje ife timamwa madzi. Mthondoyo adati, Ine ndikumwa bwino ndikapuma. Tsono tonse tidati, Chabwino, ife titsogola utipeza pa mtundapo. Ndiye ati iye akuchotsa thekenya asadamwe madziwo adafika munthu yemwe adamuuza kuti amulandire katunduyo. Munthuyo atatenga katunduyo adathawa naye. ife tidangoona akubwera pomfunsa kuti mwana iwe mthondo katundu ali kuti iyeyo adati ndinampatsa munthu wina kuti andisenzerepo pamenepo ife tidadziwa kuti katundu wakeyo wabedwa tidayesa kufunafuna koma osampeza tsono tidangoti tiyeni katundu wakubera anzake amene adachoka nawo kuno adakana kubwera tsopano ndiye iye posowa obwera nawo atakumana ndi ife tidamlola tsono poti pita uko sikuyenda nchifukwa chake tadza naye kwa inu tsono ife tizipita lero lomwe lino popeza mwatifunsa zidatero atsibweni ake a mthondo adati ha mwana uyu adachoka ndi tsoka ulendo umenewu timangomva mphekesera kuti mthondo ali mgadi ena amati ali mchipatala ha ndipo mukuti katundu adafika naye koma adam'bera munthu pa njira ha umo momwemo tikakhala ife kuno masikuwo sitimalirira chuma ayi koma timangolirira moyo wake inu mukuti mudamtola zikomo mudagwira ntchito mukagone kutali ndi moto mungadzapse poti mukuti mukupita ndikuti chabwino pitani bwino pano mpano tsono atsibweni ake a nthondo adatuma mwana wina kuti agwire nkhuku atabwera naye adayipereka kwa anyamatawo nachita zikomo anyamatawo atalandira nkhukuyo adalawira kwa nthondo ndipo nthondo adawaperekeza nabwerera kunjira tsiku lina nthondo adapita kwa atsibweni ake kukapanga ming'oma ya njuchi kumeneko atsibweni akewo adati ha mphwanga nthondo nkale lija udabwerali kodi chuma chimene unkabwera nacho ndi chokhacho adakuberacho ndalama sudabwere nazo kuti undipatseko nanga nthondo adati ndalama ndikadafika nazo zambiri koma anzanga aja njiramo amati ndikawauza kuti anzanga tiyeni tikagule chakudya samandiyankha ndi masiku ambiri ndimangogula ndekha ndikagula upeza nawonso akudya nawo atsibweni akewo adati ha kupusa nanga iwo amangoti ogula zinthu ndiwe nanga alongo ako wapatsa chiyani sadzakuyesa munthu wauma mtima kodi ha mtima wa umataya ngwachabe chifukwa ukadasungitsa ukadakhala nazo ndalama zochuluka pamenepo ndidatolapo phunziro kotero ndidadziwa masiku ena pakadapanda munthu amene adandiberayo chuma chikadakwanira atatha kupanga ming'omayo napaka mankhwala ake mkati mwake adaiwawula ndi moto mkatimo ndipo adayamba kupita nayo kwawo panjira atsibweni ake adati kodi iwe udzasunga abale ako aja ine ndikadzafa nthondo adavomera kuti eya nanga kuba kumeneku kodi ungathe kusunga nako abalewo atamfunsa choncho atsibweniwo nthondo sadayankhe tsono atsibweni akewo adapitirira nati munthu wamagwiragwira sayanjana ndi anthu ndipo iye amafa msanga choncho iwe ukadafa kuhalale kuja chifukwa chakuba usamati ndikamakuweruza nuyesa kuti ndikukunena chabe iyayi monga mwambi uja umati mawu a munthu wamkulu akoma akagonera choncho mawu angawo udzawakumbukira mtsogolo komatu kale udali mwana wabwino osakuganizira kuti ungathe kuba koma tsopano mfunthe are ndipotu chenjera masiku ano kwachuluka chambu usamaba ungadzapotoloke pakamwa onsewo adafika kumudzi nayika ming'omayo tsiku lina mmawa nthondo adapita kumunda kumeneko adakumanako ndi msuwani wake dzina lake mdzitula iye adayamba kukamba naye nkhani mdzitula adati moni amuna anga eya waphika ndiwo zanji lero ndikaphika ndiwo zotaninso pomwe iwe nyama ukungodya wekha osakumbuka mkazi ndiponso ukungoyendayenda osabwera kudzamuona mkazi wako chabwino ndibwera mawa nsima ndidzayipeze utayikhazika pa mbiya kuti ndidzayipeze yofunda bwino mawa ndikadzapeza usanaphike ndidzakuleka chifukwa sindifuna mkazi wosaphikaphika kodi chuma ndicho mubwera nacho liti suja mkazi wa munthu obwera ku halale savala dewere nanga inu mudzandipatsa liti chidanka ndi madzi pa zambezi ha suja kuti adakubera ha ndani angandibere ine nthondo mwana wa kumphepo wobadwa fisi nalira amanama amene amateroyo nanga udzavalira liri sikale lija udafika ali kodi ha ndileke iwe ndizipita undichedwetsa chabe ndifuna kukachita ntchito kumudzi tangondipatsako mtedzawo ndizipita ndidya nziruro adatenga mtedza nampatsako nthondo nthondo adamva chisoni kwambiri tsiku lina mmawa nthondo adapita kukaona anzake amene adabwera nawo limodzi ku halale atafika kumudziko anzake onse adakondwera adauza akazi awo kuti taphikani nsima chifukwa wabwera nzathu amene tidabwera naye ku halale akazi onsewo adaphika nsima zawo ndipo adakondwera onsewo atatha kudya nthondo adalawira anzakewo nati tsalani bwino ndikupita wina wa anzakewo adati iyayi musapite kuti tichezepo usiku uno koma nthondo adakana nati pepani ndidzagonabe mtsogolo muno anzakewo adavomereza namuwuza kuti chabwino pitani mmawa mwake nthondo adapita pena ndipo anthu ambiri adayamba kunena kuti bwanji simutipatsako chuma nthondo mwamanyazi nthondo adati tilibe chuma koma mtsogolo tidzapereka choncho nthondo adalema nako kupemphako ndipo adalingalira zakuba adatenga mankhwala ake natemera adatenganso moto napita kumudzi kwa nzake wina amene adabwera naye limodzi ku halale tsono atafika nthondo adapita ku nyumba ina imene idali kuthengo nayiyatsa moto nthondo adaona anthu onse ali piringupiringu ena akulira pomwe ena akutulutsa katundu ena akukaona moto tsono nthondo ataona chomwecho adafulumira ndi kukaba katundu mnyumba ya nzakeyo nayamba kuthawa anthu apamudzipo adaona moto koma pamene onse adamwazikana adamva mfuwu ndi kulira kuti chuma chawo chabedwa anthu onse adathamangiranso kukaona nayesa kufunafuna koma osapeza mapazi a munthu wakubayo nthondo adayamba kumagawirako chuma chake anthu amene amampempha nthondo adavalavala chuma chimene adabacho mpakana chidatha tsono nthondo adasaukanso kwambiri ndithu tsiku lina nthondo adapita kumunda pamene adakwera pachulu adaona dzenje ha kunda bwampini ndikatenga khasu nthondo adapita kumudzi komwe adabwereka khasu adatenganso chitsopi napita kumundako kumeneko adayamba kukumba mpakana adaphapo akunda asanu atapha adamenya nadya nyama yake tsono adapempha gaga nayamba kufufutira zikumba zija atatha kufufutirako adapala ubweya wake ndi kusoka zikumbazo namatika kunsanza zake tsiku lomwelo nthondo adakumana ndi anzake ena pamenepo iwo adaona zigamba zakudazo nayamba kumseka wina adati ha kuhalale kusamakhala ngati komwe adanka nthondo komukira nkhuli ndikadakhala ine ndikadapitanso ngati ha iyayi ndiko kungotsata imfa nthondo adachita manyazi ndithu tsiku lina usiku mwezi utawala bwinobwino anyamata ambiri ndi asungwana adayamba kusewera atasewera kwambiri adapita kukagona posakhalitsa anthu onse adamva kulira kuti mama iwe mama iwe anthu ena adatuluka mnyumba zawo kamvera ndi kukaona anthu amene amalirawo nthondonso adapita komweko tsono anyamatawo atatha kulira adalowa mnyumba imodzi anthuwo adalowanso momwemo nakondwera kwambiri adayamba kuwafunsa anyamatawo za moyo ngati adali bwino kapena ayi anyamatawo adayankha bwino nanena kuti sitinavutike koma tili ndi moyo atakambakamba adatuluka onse koma nthondo yekha adatsalira momwemo ndipo adati lero ndakondwera kwambiri kuti inu anzanga mwafika ha ndidaungulumwa masiku ambiri ndimagona ndili ana tating'onoting'ono tsono lero ndasangalala nanga iwe udabwera ndi yani ndi anthu enanso akuti momwe mwamtupatupamo kodi mudayenda bwino ulendo umene uja ha anthu adandibera kuti kumeneko pajapa kuti titawoloka zambezi tsono titayenda pang'ono pali kamtsinje kamadzipa ha udachita tsoka lalikulu mnzathu kungoyambira pamene timachoka kuno ndi pobwera pomwe tsoka lokhalokha nanga za mnyamata uja udamupandayo udamva adafa iwe utangochoka chatsopano apa ha bwezi uli mgadi masiku ano ndithudi eya zoonadi ha zidali zoopsa kaya ndi mzimu wa atate kapena wa amayi ndipo usatero koma ndasungikira dumbo anzakewo nawonso adandidandaulira atatha kukamba nthondo adalawira nakagona pa tsikulo afisi adayamba kulira owe owe owe madzulo momwe afisiwo adatsautsa kwambiri usikuwo namwazikana m'matandakucha mmawa anthu onse adapitanso kukawaonetsetsa anyamata amene adabwera ku halalewo patapita tsiku limodzi adayamba kugawa chuma chitakwanira onse wina adatenga nsalu ina nampatsako nthondo tsiku linzakelo anyamatawo adayambanso kugona kumphala mmawa tsiku lina adamva kuti pamudzi wa auje padali mowa ndipo onse adapangana zopita komweko adavalira kwambiri wina adatenga zake namubwereka nthondo adaumwa mowawo nabwerako anyamatawo adakhala kuvalira masiku ambiri kufikira potsiriza zidawathera madzulo lina anyamatawo adayamba kukamba nkhani wina adati anzanga mudziwa kuti kuweta mbuzi tidalekerana tsopano koma ntchito yathu ndiyo kuyendayenda ndi kufuna chuma sitivalanso nguwo kodi tikamangokhala monga momwe avalira pabwalo mpakhomomo nthondo adati ine zimenezi ndidayamba kale kulingalira ndipo ndimati ndidzakufunsani bwino mutapumula koma inu lero mutero chabwino ine ndikufunitsitsa tsono tiyeni tipange komwe tidzapite wina adati kupitanso ku halale akulu sangatilole chifukwa tangobwera posachedwapa bwanji nanga tipite kukapata tikasenze mtengatenga winanso adavomereza kuti eya tipitedi kukapalako kuti mtengatengawo tikatule kukabula mtengo wake ndi ndalama khumi ndi zisanu chifukwa chakuti kukabula mkutali onsewo adavomerezana kuti mwezi unzakewo apite mmawa kutacha onsewo adapita kubwalo kukaba ntchuwa atangogoma ntchuwayo nthondo adati mzanga

nthondo adadziwa kwambiri kuyimba nyimbo imeneyo ndipo anzake adamuwuza kuti kafune lalikulu shalali chifukwa nsasi yawo ngolira nthondo adapita kwa msuweni wake uja mzirula kukapempha shala lakelo atabwera nalo adakonzera nsasi wakeyo adali nsasi olira kwambiri kuyimba kwake kwa nthondo kudali kokoma kwambiri kotero kuti ngakhale mbalame zamlengalenga zidalekeza kuyimba kwawo ndi kumamvera nsasi wa nthondo amuna ndi akazi adakopeka kumvera nsasi wa nthondoyo adatero masiku ambiri pomwe amayembekeza kuti mwezi otsatirawo azipita kukapala tsiku lina mmawa mnyamata wina adati nthondoyo watifukira ndi kuyimba msasiku adzangotisokosera masiku onse ine ndisiya kumaonera nawo cha zachabe anzakewo adati udzaonera ndithu nthondo poyimba msasi wakewo amalingalira kuti ha ine ndine mwana wamasiye amayi ndilibe atate ndilibenso choncho nthondo adapeka nyimbo zambiri zolinga ku malingaliro ake tsiku lina adayamba kuyimba sasi wakeyo atavala nthenga kumutu kwake pamenepo adayamba kuvina ndi kulira anthu ambiri adakusikana kukaonerera pamodzi ndi mnyamata yemwe amanena kuti nthondo wafukira sasi wakeyo nthondo adayimbayimba napita ku nyumba kukagona tsiku lina nthondo adapita kumudzi wina chifukwa kumeneko kudali mowa wa mmeto nthondo adafika kumeneko adayamba kuvina ndi msasi wakeyo anthu adayamba kumsupa kwambiri ena adamsupa nkhuku mbuzi ndi nkhosa zonsezo adazipereka kwa atsibweni ake aja anthu ambiri adabwera kudzamuona ndi kudzamumvera nthondo tsopano nthondo adamveka kwambiri nthawi ina nthondo adakhala ndi anzake pamphala pamene adayamba kukamba nkhani wina adati kodi anzanga ulendo uja tinyamuka liti ndipo nzake wina adati eya zoonadi koma tifulumire ndiganiza tichoke apo ena onse adavomereza ndipo aliyense adayamba kupempha ufa ndi ndiwo ena adalandira pamodzi ndi nkhuku koma nthondo adangotenga chafunsa osokoneza ndi nsinjiro najikulira kumodzi mmawa aliyense adafuniratu mwana osenza thumba la ufa nthondo adatenga mwana wa atsibweni ake kuti amsenzere thumba lake ndipo adalonjeza kumulipira makopara asanu ndi limodzi pobwerera ulendo wawo tsono adafuniratu mbaniro za nsungwi zoti akapanire katundu atatsiriza wina adati tiyeni tizipita tsopano kwacha onse adayimirira ulendo olinga kuzambwe nthondo ndiye adali mtsogoleri pa ulendo wawo chifukwa ndiye adali wokulirapo ali ndawala osafuna kuchewuka pokwera pa phiri ena amene samakhonza kuyenda bwino adasauka ndi kutsetsera poti liwiro la mumchenga nkuyambira limodzi anyamatawo adayamba kupita adayenda mitunda yambiri mwina kumangopita msanga mokhamokha adaona mitengo yambiri yongoti See. tsono anyamatawo adayikhumbira kwambiri chifukwa mitengo idali yosiririsa nthondo adati ha chimanga chilola opanda mano nanga nkudziwa kuti kwathu kuja timatha mtunda kufuna nsichi zosalala tikafuna umanga nyumba ha sindidaone zotero kuno inayika mitengo yotero azingogona mzithando pamenepo wina adati chauta amapatsa mosiyanitsa kwambiri kwina amapereka chimanga chochuluka pomwe ndiwo zimawasowa kwambiri chonchonso anthu amene ali ndi ndiwo zambiri mwinanso amasowa chodyera ndiwozo kwathu ife adatimana mitengo yochuluka koma adatipatsa mtsinje ndi madzi abwino ndiponso kwathu kuli miyala yochapira nanga kuno wachuma zovala zake angathe kukachapira kuti m'makandemo munthu nkumachapiramo kanthu ndiponso kuno kuoneka ngati nkosowa madzi mchilimwe mnzake adavomera kuti zoonadi kodi simunachione chitsime chija chili pajachi eya ndachiona adayankha nthondo adalinso kuli bwanji kuti tidzapite timenya luzi pano enawo adati nanga tidzayenda bwanji kaya tikakanyamula ukapatala ukatola ukabula tidzatulenso kuno onsewo adavomerezana nalimbitsana kudzatero adakamba kwambiri nkhanga zili chechelere kulira kenaka kudayamba kuda ndipo atafika pamudzi pena adapempha malo ogona kutacha anyamatawo adaphika chakudya atadya wina adapita kwa mfumu ya pamudzipo kukalawira nati tsalani bwino tisungireni malo mfumuyo idavomera nili chabwino koma mupita ndi njala mnyamatayo adati ayi palibe kanthu tidzadyabe mtsogolo muno atatero anyamatawo adanyamuka ulendo wawo m'mudzimo mudali mitengo yambiri ya mitawa anyamata ndi asungwana ambiri ndiponso mudali dulitsedulitse wa mipanda zipata zake zidali zambiri nthondo ataona zonsezo adati ha mzanga m'mudzi uno ngwabwino kwambiri pamudzi posachokeka tsono anyamatawo adalinga kwa mfumu atafika anyamatawo mfumu idati moni nonsenu eya mufunanji ife tili pa ulendo wopita ukapata ndipo chimene tafikira kuno ndicho kuti kwatidera ndimene tati ukafika pamudzi pa anthu uzipempha malo chifukwa chauta sakhala kuda mlendo upeza eni ake mudzi ali santuluka mnyumba pamudzi pano chaomba gota mfumuyo idaseka niti kani uli ndi nkhaniso choncho mfumuyo idakondwera nawo anyamatawo chifukwa adali alendo ansangala chabwino nyumba ilipo mukadapanda kufunsa mukadalakwa pamudzi pa anthu sagona pa tchire kaya tidandaule chakudya chokha chifukwa mkazi wanga wafika tsopano apa kuchokera ku nkhuni anyamatawo adati zikomo atawalozera mnyumba adalowa ndipo adabwera anyamata ambiri nawapatsa moni ena adawatengera zaufulu nayamba kukamba nkhani pamene mwezi udawala eni mudziwo adayamba kuvina ngoma nthondo ndi anzakewo adapita komweko kaonerera nthondo ataona kuti nyimbo zake zidali zokoma adayamba kuvina nawo ha kulakwa ati anthu apamudzipo ndi anzakewo adamseka kwambiri mmawa kutacha adapangana kuti tiyeni tiswere lero kuti miyendo ipomole anyamata apamudzipo atafikanso nthondo adati ine ndifuna kuti wina ndipalane naye ubwenzi pamodzi ndi anzangawa choncho amene afuna tingathe kupalana naye apo adaoneka anthu ambiri amene adafuna chibwenzi Nthondo ndi anzake aja adapereka mipeni kuchita chigwirana manja. Anyamata apamudzipo adapereka nkhuku, kotero onse sadasowe zakudya. Mmawa Nthondo ndi anzake adalawira kwa abwenzi awo pamodzi ndi kwa mfumu apamudzipo. Atalawira adanyamuka. Msanga mwina adakumana ndi ntchefu, mphalapala, akatenthe, mbawala ndi nyama zina monga zilembwe zambiri. Padalinso matakadzi a mikango ndi afisi ndiponso maenje a mapazi a njovu. Motero onsewo adayenda ndi mantha. Adafika pamudzi pena pamene dzuwa lidalowera. Nthondo adafunsa ena apamudzipo kuti, Kodi kutsogoloko kuli mudzi wina pafupi? Eni mudziwo adati, Musapitirira ulendo wanu chifukwa mudzi uli kutali. Tsono anyamata onsewo adagona pomwepo. Pamene adayamba kuwodzera adadzidzimuka chifukwa adamva kuti ndi ndingu ndi ndingu tseketsani tseketsani zilombo Nthondo ndi anzakewo adachita mantha nakwera patsanja m'nyumbamo zilombozo zidachezera kulira mmawa nthondo ndi anyamatawo adakondwera kwambiri chifukwa mafupa awo adamasuka kenaka adanyamuka ulendo wawo mbaniyo adadendekera dendekera atakumana ndi munthu wina nthondo adamfunsa munthuyo kuti kodi mtsinje uwo dzina lake nchiyani ndiye buwa ameneyo kodi kuno simudaoneko kale iyayi tonse sitinaoneko kale kuno umenewu ndi mtsinje woopsa pooloka ngati munthu sakhala ndi mtsogoleri pamenepo nthondo adati ha tiperekezeni padokopo chifukwa tonse ndife alendo munthuyo adavomera kuwaperekeza ha madziwo ali pamenepo eya bwanji pali udzu pamenepo kaya momwemo adapalengera chauta nanga udzu umenewu dzina lake nchiyani gumbwa ha ndadabwa chifukwa sindidaone zotere nkale lomwe mosakhalitsa anyamata adaoloka buwayo madzulo adagona pamudzi pena usiku nthondo adakongwa kwambiri kotero kuti adatuluka kukaba nkhuni pakhomo pa munthu wina pamenepo mwini wake atamva adatenga mpini wa khasu natsekula chitseko bwinobwino ndi kufuula nthondo adayamba kuthamanga kolimba adathamangira ku njira ina koma munthuyo sadaleke kumpitikitsa kenaka nthondo adaponda pa dzenje la msampha wa njira nakola adayesa kufuna kuuchotsa koma adalephera chifukwa mwini nkhuni adali atafika kale kotero nthondo adagwidwa mwini wakeyo adammenya nthondo kwambiri atafika kumudzi adamumangirira pa mzati wa nkhosa mmawa adaweruza mlandu wakewo ndipo adamulipiritsa nthondo ndi anzakewo adayendabe mpaka adafika kukapata onsewo adakondwera nakagona mmawa anyamatawo adatuluka mu msasa mmene adagona adapita pakhomo pa mzungu wina adawafunsa chimene adadzera ndipo iwo adati tifuna ntchito ya mtengatenga koma mzungu adati palibe ntchito pano anyamatawo adayesesa kufunsira ku nyumba zambiri koma konseko sadayipeze ntchito imene amafunayo bwino lake iwo adafika pakhomo pa mzungu wina pamenepo mzunguyo adauza mnyamata wake kuti awafunse chimene adadzera mnyamatayo adawafunsa kuti mufunanji pano nthondo adati tifuna ntchito ya mtengatenga yokarura kukabola apo mnyamatayo adalowa mnyumba kukafotokozera bwana wakeyo mzunguyo adati chabwino ndamva kuti mukufuna ntchito ndipo muyambe mwadikira kuti ndiyambe ndadya tsono nthondo ndi anzakewo adakhala pa mthunzi tamasulani chimanga chija tibakazinga adatero nthondo choncho adamasula chimangacho nayamba kukazinga atatsiriza adadikirabe kenaka adamva kuti inu bwerani kuno msanga anyamatawo adayimirira mpuzipuzi ndi njala nafika pakhomo pa mzunguyo mnyamatayo adati ndandani bwino anyamatawo adandanda ndipo mzunguyo adawalemba mayina adayamba kumlemba nthondo natsirizira ndi mayina ena onsewo adawapatsa katundu wawoyo pamodzi ndi kalata yokaperekera katunduyo tsono anyamata aja adapitanso kunsasa kumene adagonako nakagonanso usiku nthondo adalota maloto adalota ataona atate ake amene adafa kalekale akupha nsomba ndipo nthondo adawapemphako koma atate ake adamukanira nati iwe sindiwe mwana wanga chifukwa undichititsa manyazi ndi kuba kwakoko pamenepo nthondo mosadziwika adabako nsomba imodzi atatero atate ake adayamba kumpirikitsa nthondo adayesesa kuthawa ndi kuuluka koma osatheka mpaka atate ake adamgwira pa khosi iye nabanika pamenepo nthondo adadzidzimuka nati anzanga taukani ndikusimbireni maloto anga ndalota atate anga kundipirikitsa ndinayesesa kuthawa koma osatheka mpaka anafuna kundipha ndani angakhoze kunditanthauzira maloto amenewa potanthauzira wina adati munthu amene alota munthu wakufa nziwanda zimenezo chifukwa chake pafunika kuti uzisamba mankhwala aziwanda kuti ungadzapenge mtsogolo mwake apo nthondo adati maloto andisautsa masiku ambiri kuti sindipeza mtendere maloto ake ndiwo amene ndalongosolawa koma aliponso ena ambiri kodi nanga akuwadziwa mankhwala aziwandawa alipo pano wina adati kakumbe mizu ya mtengo wamathulisa ena amati chivumulo ndiwo mankhwala nthondo adakondwera kwambiri usikuwo sadagonenso koma amangokamba mpaka kudacha naphika chakudya chawo ndi kupita ulendowo adandondozana popita kutacha adasenzasenza matumba awo athonje mofulumira mmawa adafikanso kubuwa nawoloka tsono iwo adaleka njira imene adadzera popita kukapata koma adatsata ina yachidule adayenda ulendo wawo mokondwera pamene anyamatawo adayamba kukamba nkhani wina adati ha kodi tidzalemera anthu akudafe ena adati ha kaya anyamatawo ali pa ulendo wawowo mwadzidzidzi onsewo adangoti jega adamva mpembe wa njovu pamene anyamatawo adamwazamwaza maso adaona kuteroko kukubwera chinthu chachikulu chili mtwee nthawi yomweyo anyamatawo adathawira pamudzi pena pamene padali pafupi napempha malo msangamsanga anthu apamudzipo adatenga ng'oma zawo ena zinthu zina napita ku minda yawo kumakafuula ndi kuyimba ng'oma zawozo komabe njovuzo zidafika ku mindayo ndipo zidadya chimanga chambiri maungu zimangomeza osatafuna usiku anyamatawo adavutika chifukwa sadazolowere zotero kwawo mmawa adayenda ulendo wawo nawoloka lilongwe diamphwi ndi linthipe kuyenda kwawo kudali kosauka chifukwa cha njala mmawa tsiku lina anyamatawo adaona mimbulu ikugwira mbawala tsono anyamatawo adangodikirira napangana kuti alanditse bwino lake pamene mimbuluyo idapha mbawalayo adalanditsa nyama yake natenga ndi kuyamba kuyiwotcha nthondo adayidya kwambiri atakhuta adatengako ina nakagula chimanga ina adayisunga kuti azidyera panjira anyamatawo adayendabe ulendo wawo mmawa tsiku lina mnyamata wina adakanika kuyenda chifukwa miyendo yake imamupweteka tsono anyamatawo ataona mudzi wina pafupi adalowa mmudzimo ndi kukhalamo tsiku lina nthondo adatsekula m'mimba ndipo anzake adati nyama ija imeneyo ndiyo yakutsekula m'mimba nthondo adangoseka nati palibe kanthu chifukwa ndidayidya kwambiri ndipo lero yabwezera mangawa ikakupweteka nyama ndiyo imayamikika kuti munthu udadyadi nyama anyamatawo adakhala pamudzipo chifukwa cha kudwala kwa nthondo ndi wina amene amamva miyendo kupweteka uja nthondo adachira koma wina yekhayo adadwalabe enawo adamlindira chisanu chidawavuta tsiku lina mmawa anyamatawo atadya nsima adayamba kuothera dzuwa akuothera adamva belu kuti nge nge nge nge ha nchiyani chimenechi kodi nthondo adawafunsa anzakewo kaya tiye tikafunse kwa ena ake pamudzi panowa mwina nkungokhala chiwembu chopangirana ife paja adati apawo ndi mizu yakachere ikumana pansi apo nthondo adakodola munthu wina wapamudzipo namfunsa kuti chija nchiyani kodi belu limeneli adatero munthuyo achita chifukwa chiyani ife tonse apathu pano timati likafika tsiku la lero timalitcha tsiku la sabata ndiye tonsefe timakapemphera ku tchalichi kukapembedza mulungu amene adatilenga ife tonse akuda ndi oyera ndi mitundu yonse ya anthu mdziko lapansi malinga nkuti kale makolo athu adachimwa kwa mulungu choncho mulungu adafuna kuwononga anthu onse koma mwana wake yesu ndiye adanena kuti Atate, ndikawafera anthu ndine. Tsono atafa adaukanso ndipo ali kumwamba. Tsopano afuna kuti tizimkonda mwa kupemphera. Tikapanda kukondana naye sakatikondanso kwawo. Pamenepo munthu wochita izi, kuba, kupha, chigololo ndi udani sadzalandiridwa, koma anthu aufulu ndiwo. Adatero munthuyo. Pamenepo Nthondo adati, Kodi zili monga muja achitira akulu kukateta kukachisi? ha usalingaliranso zija nzakale zimene zija ifenso makolo athu ambiri amachita chimodzimodzi koma zikusiyana chifukwa zimene zija timapembedza makolo pomwe izi nza mulungu koditu ee azitero monga mlendo angathe kukaonerera nawo zimenezi iyi ndi anthuni chabwino popita kumeneko mutiyitaneko chifukwa kukhala ndi mtsogoleri nkwabwino chabwino ndikuyitanani tsono nthondo adakafotokozera anzake motere ati ndi belu ndilo lija limalira kuti azipita kukapemphera mulungu ati ndipo ine ndinati kapena achita ngati kupembedza azimu ha nkufupi ngati ha watitaya amakana ati nzachabe ha zachabe akhale kachisi suja timati tikathira nawo mfunde ndi kumayimbira mvula kolole mvula kolole osakhalitsa ungoona chimvulapo ndipo ukuti amati nzachabe munthuyo chabwino tikaona eya anaterodi ndipo ndamuwuza kuti pamene azipita atiyitaneko chifukwa amati ngakhale alendo angathe kukalowa nawo onsewo adakondwera nati kuyenda kwina ha kuyenda uku nako tiona nako malo odzalero bwino lake belu lidaliranso kachiwiri ndipo anthu adayamba kusonkhana kumalo kosonkhanira nako nthondo pamodzi na anzakewo adayitanidwa kumeneko nthondo adadabwa nanong'oneza nzake kuti ha tinabwereranji ife kuno amenewa azitiseka popeza sitinasambe tangoonani mmene asambira ena ake moto taonani lamba nsalu zili m'miyendo anzathu dziko lomwe lino ife nanga suyu nsabwe zili tukutuku zingotiluma chabwino tikhalabe popeza tabwera kale tikadadziwiratu sitikadabwera tsono anthu adayamba kuyimba nyimbo pakhomo pamene adamva anyamatawo adasilira kwambiri nthondo adati ha nyimbo zimenezi kukadakhala kwathu ndikadayimba ndi nsasi wanga uja ha mkati nkutheka kaya chifukwa nyimbozi nzachilendo anthu adayamba kulowa pamodzi ndi ulendo wa nthondo amene atalowa mphunzitsi adati afune nyimbo yakuti ndipo onse adafuna nyimbo zawo nayamba kuyimba kenaka mphunzitsiyo adati tipemphere apo anthu onse adatsinzina pamene mphunzitsi amapemphera koma nthondo ndi anzakewo sadatsinzine atatha mphunzitsiyo adatenga chibuku chakuda ndipo adayamba kuwerenga mawu akuti kapena simudziwa kuti osalungama salandira ufumu wa mulungu musasocheretsedwe adama kapena opembedza mafano kapena achigololo kapena akudziyipitsa ndi amuna olobodoka ndi zoyipa kapena mbala kapena oledzera kapena olalata sadzalowa ufumu wa mulungu ndipo ena mwa inu muli otere koma mudasambitsidwa ndi kuyeretsedwa ndipo mudayesedwa olungama m'dzina la ambuye yesu khristu ndi mzimu wa mulungu wathu adawonjezera mawu akuti anthu oyipa alibe mtendere ati mulungu wanga mphunzitsiyo adalimbikitsa mawu akuti munthu amene saphunzira za yesu khristu sangathe kulandira za ufulu pamaso pa mulungu mulungu adana nazo zoyipa zonse monga kumana kuba chigololo kupha kusilira nyanga ndi zinthu zonse zoyipa ngakhale ife amasiku ano mulungu sabwera kudzacheza nafe monga momwe amachezera ndi makolo athu kale koma tikhulupirira kuti mulungu amadzacheza ndi ife pamene tilota maloto nanga munthu amene adziwa kuti ine ndine wake wa mulungu angathe kulota munthu akumpitikitsa kapena chilombo chikumpitikitsa kufuna kumgwira nadzidzimuka dzidzidzi nati ha kani ndimalota angathe kutero kodi munthu wa yesuyo musadzinyenge munthu wa yesu amapeza zabwino pa dziko lapansi lomwe lino anthu ambiri akusauka ndi mtengatenga mwina aweruzidwa milandu mwina kusowa chifukwa si china koma kuti sadalandire yesu mu mtima mwawo anthu oyipa alibe mtendere ati mulungu wanga tsono mthondo adamva mawu onsewo ngakhale amamva kunyerenyesa koma sadakande kuti amve bwino mawu onsewo chifukwa amachita ngati amatchula zoyipa zokhazokha za mthondoyo atatha kuphunzitsa adayimba nyimbo kenaka adapemphera ndi kutuluka pamene adatuluka mthondo ndi anzakewo adayitanidwa kukadya nawo chakudya kumeneko adakacheza mpaka madzulo tsopano anyamatawo adapita ku nyumba imene amagona usiku mthondo adayamba kukamba nkhani ndi anzake nakumbutsa zomwe adaziona mthondo adati mtima wanga unali wankhawa mmene ndinamva mawu aja lero lino poyamba paja mmene amayimba nyimbo mu ndinangoti kaya nzotani ndipo mawu aja anditchola mphamvu paja wati munthu wochita zoyipa sadzalandiridwa ndi mulungu pamene paja ine ndamva chisoni kwambiri chifukwa mwini kuba dama ndi kupha nthini pokhawo pandithera mphamvu anzathu apanowa ndiwo olemera nanga mnyumba muja amati msukulumu munaonapo wina ovala ngati ife onse aja suja anali anthu osambasamba ha kwathu kuja tipusilako ine ndikadakhala wakuno ndikadachita nawo sukulu koma ngakhale ndipite kwathu kuba ndi zina ndaleka lero pamenepo mnyamata wina adati kodi ngati ndiwe wekha amene watsutsidwayo tonsefe kaya koma iwe usamachita kudandaula kuti ine ndimaba ine ndimachita dama kapena ndidapha munthu monga nkuleka iyayi nzoona monga kuti iwe waleka kuba kuja kubako monga ife titaba iwe sungadye nawo ha wangosauka iwe choyipa nchoyipa chikada sichiyera eni ake apano adazolowera nanga iwe mlendo ungathe kutani monga nsalu yakuda tichiyika pa dzuwa pamenepo nkumavumbidwa ndi mvula sichingathe kuyera kodi apo winayo adatsutsidwa ndipo adaleka makaniwo pambuyo pake adapangana kuti mmawa azinyamuka ulendo wawo tsono anyamatawo adagona usiku mthondo adalotera kupita ku dziko lina la chilendo kumeneko adapezako anthu ena amene amazunzika ndi moto wophulitsa maso awo ndipo adaonanso anthu ena amene amayimba nyimbo zambiri zonga zimene adazimva msanazi tsono gulu lililonse lidali ndi mwini wake ku gulu la kumotolo kudali munthu woopsa wa nyanga ziwiri ndi mchira wa moto kunsonga kwa mchirawo koma ku gulu linali kudali munthu wamtali wovala zoyera mthupi lake pamene adafikako nthondoyo atsogoleriwo adayamba kumlimbirana munthu woopsa adamkupatira pamimba ponsepa nkumkokera kumotoko koma munthu wabwinoyo anangomugwira dzanja tsono munthu woopsa adanena kuti tayireni munthuyo ndipite naye chifukwa ngoyipa winayo adati ngwanga ndidagula pamene amamlimbirana moteyo nthondo adauka tsono mnyamata amene amadwalayo adamuwuza kuti azinyamuka kudakazizira atatero anyamatawo adanyamuka mnyamata wina adati bwanji nthondo sukusangalala nthondo adangoti palibe kanthu kena masiku ena adagona pa njira anyamatawo pofika ku nyanja mnyamata wina adati kodi tikatenganso katundu wina kukatula ku kapata kuti tikakhonze kusendako luzi lija pajapa ena onsewo adakana kuti ife tifuna kukapumula chifukwa pamutu pathu pali nsomba patapita masiku anyamatawo adafika ku kabula wina adatulutsa kalata mthumba la mbuzi napana ku tsekera choncho adayamba kuonetsa kalatayo mnyumba za azungu mzungu wina adawalozera anyamatawo ku nyumba kumene kuti akapereke katunduyo atafika pakhomopo mnyamata wa ntchito adawafunsa kuti mwachokera kuti nthondo adanena nati tachokera ku kapata kalata ili kuti nthondo adatenga kalatayo nayipereka tsono mnyamatayo adapereka kalatayo kwa mzungu wake mzunguyo adati bwanji mudachedwa pa njira nthondo adati chifukwa anthu awiri adadwala pa njira mzunguyo atamva za vutolo adatenga ndalama nawalipira tsono anyamatawo adaphika nsima nagona mmawa adanyamula mbano zawo nayamba ulendo wopita kwawo anyamatawo adayenda nsana ndi usiku mpaka adakafika kwawo